ya kwụọ m ụgwọ m taa. Imini ya. Ya nye m ego m. Ya nye m ego m. Ngwa. achọghị m okwu n'ụka ọ bụ nke okwu n'ụka batara be m atụrụ sị na ya nwa ha agba egwu mana eri uru bakwute ya nwa ha agba agba ya ha ụgba ụgba egede egede gị nwa ga-anwa m na ọ n'iru m egede ji anwa nwunye m nwaanyị m ji alakpu ụra ọ makwa na ijiji bee n'iru ma ijiji anwụnyụọ anya na abụ nye nwaanyị egbu ndụ ya toro ogologo ee abụrụ m nke m ka ga-emetụ nwa ọzọ kịta egburu m isi debe edebe ndị ozu o mezikwa gị gbaa ụkwụ n'aja ugboro ise ị gbakwụrụ ụkwụ n'aja ugboro ise a ga-adị gbakwụrụ ụkwụ n'aja ụchụgbagha ana ana achịli aja elu ole mgbe unu unu ọsị ya na Latin ka ọ na Igbo m ji ga aga anụ ya njin moto kụọ ọ na-aga ije mba mechie ọnụ onye wụ njin onye wụ moto ndị na-eje njem moto ha ji eje njem kụọ njin e nwere ebe ha ka na-eje legharịba elegharịsịa anyị lepụta Ọ mụnwa bụ njin Are you sure they are virgins? yes, Mama. Trust us. We have tested them. Gịnị bụ arụsị anwa? Arụsị bụ ngalaba nke ekwensu a na-akpọ Lucifer. Ebe ndị ndị anyị ndị gboo ji ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ ji mmadụ asaa nwoke na-amaghị nwaanyị na nwaanyị na-amaghị nwoke ụfọdụ ji iri na ịnọ ụfọdụ ji karịa were ga tọọ ntọala were ndị a wee nie ha na ndụ were kpọkuzie mmụọ ọjọọ nke bụ spirit of Lucifer o were wee gbadatazie were werezie ọnọdụ n'ebe ahụ were ṅụọ ọbara ndị a were guzozie ebe ahụ were bụrụzie ebe ịchụ aja nke ndị mmụọ ọjọọ ebe a nọ were agwa ekwensu okwu ebe a nọ were enye ekwensu ihe gịnị bụ altar ebe ihe ọjọọ si apụta ụnọ nke ndị mmụọ ọjọọ afọ m onye mmiri ebe kịta si na nwụrọ onye m kpọrọ ya amaghị ya chị ya mgbe ọ na-achịzi ngwezi na eme na ebe mma gị na-ekwe ka ndị ọgọ na-achụgharị m nwa bịara na afọ lụọ ọgwụ a nwụọ ka nwa nwa abụọ ozugbo ka anyị lụwa

nwatakịrị a bụkwanụ onye m fụ na m fụ ya mụ na ya kpaa tụlekọ m lecha anya fụ na ọ ya-adabara mụ na ya dịka di na nwunye sị na ebe ọ bụ gị bụ okenye nọzi na ezinụlọ anyị kịta ka m bịa gosi gị maka na a sị na ofu onye ada-anụ nwaanyị ụmụnne na-anọkọta ọnụ ọ ya ka anyị ka anyị na-ekwunu anya ama m na anya gị mepere ka anya akịrịka mgbe ụwa ama m na ị gaghị eme mistake maka anyị bụ ndị tọrọ unu emewe mistake site na nna nna anyị achara wee ruo ihe anyị na-alụ bụ achara ugo lena ihe i bubatara nna afa ọkwanụ elenanụ anyị ejemene na ijeọma ijeọma ka anyị na-eche ị ma onye ya ka m na-ekwu ebe ogbe nna anyị nọ ka ọ ghara imechu anyị otu a ka anyị na-ebute ya chere oge achere oge nne biko bịa bịa ka ị bịa ị batarugo anyị ma alụ nwaanyị ihe na-alụ nwaanyị anyị lekọta anyị lụrie ya lụrie nna ị maka chima nwanne m imere

nna ya otoro eziokwu ka m na-agwa gị ihe ọ karịgo m ọ karịgo m nke nke bụ mgbe ọbụla m mee cham ijeọma m mee cham ijeọma ị makwa ihe nwa ijeọma bụ ụtụtụ ehihie abalị ọ na-eti m ihe otu a ka e si alụ di na nwunye a ike ihe a agwụgo m chima ọ ya bụ na ihe anyị bụ ndị okenye ji wee kwu na-asị unu bụ ụmụaka ihe unu ga-ama gwem gwem gwem gwem rigo n'elu mango ị ga-ele anyị anọgo n'ala ebe a fụ ya amago m na ya bụ ihe otu ọrụ na-esi na-eme nwaanyị bụ ndidi ọ ndidi ka e ji eso nwa ọ kwa nwaanyị ị lụrụ ụbọchị a na erube ọnwa isii ka i bidokwe na gwa gwa gwa m ijeọma nje aja ganye ijeọma nje anya njedede ndị ọzọ fọrọ afọ onye akwara ị ma ihe a na-akpọ mbu ị ma ihe a na-akpọ mbu akwara mbu asaa kọọ ya ofu ya na-amụ ụgwọrịka onye ka a ga-akụzi ndị ọzọ ihe m na-agwa gị ụgwọ anyị agbaghị ọrụ nwaanyị anyị anaa eme anyị lụta anyị chụọ anyị lụrụ anyị alụọ na mmejizi maka na anyị agbaha njọ nwaanyị m- nwaanyị m lụrụ alụ egbuo m ihe merenụ m anyị ga-emezi ya ihe mebiri emebi anyị ga-emezi ya ọ ka nwa okorobịa na agbọbịa ka unu na-agba anyị ga-ewere isi unu tinye unu na u- u- usoro e ji alụ nwa ihe merenụ owo ee ị garuo gị gaa gwa ijeọma kpọrọ ijeọma nwunye gị a ụtụtụ echi unu ga-ama ụzọ bịa na be m ka m kpọọ nnobi na adazi ka anyị meziere unu hmm? na-eto anụgo m ihe i kwu mana ọ bụkwanụ ọ bịa echi gwakwanụ ya o gwakwanụ ya o ọ bụkwa otu a ka e si eme gwakwanụ ya agwa enweghị ihe mebiri ihe ọbụla mebiri emebi a ga-emezi ya emezi nnobi adazi ihe nọ ebe a ugbu a wụ ụmụnna ihe m ji wee kpọọ unu bụ ka unu bịa were ntị unu soro nụrụ ihe na-eme n'ime be m nwa nwanne m nwoke bịa bịa gwa m nwa nwanne m nwoke Chima ọ bịara nya wee na-agwa m na ya na nwunye ya Ijeọma na-enwe okwu m wee sị na ọ ka mma na m kpọrọ ụnụ ka ụnụ bịa ka ha bịakọrọ na ihe nwa na-esere ha ka a ma otu a ga-esi mezie ya Chima ndị niile a nọ ebe a wụ ụmụnna ị marazie ihe ahụ ihe ị sị nwunye gị na-eme ikwu anyị ekelekwa m ọkwụrụ ọ na-aka onye kụrụ ya ọ kwa m were ego m wee jee kpọrọ onye sị na m ma-alụ wee lụta ya kedụzi ka m ma-esi lụta nwaanyị m kwuo ofu okwu ọ ghọ m cham m kwuo okwu naabọ cham m bịa ka m tinye ọnụ n'okwu o bulie m m bịa ka m tinye ọzọ o buda m o nwere ihe m mere mmetie mgbe ọbụla ọgụ na mgba ọgụ na mgba unu ama na e wepụ nwanne m nwaanyị bụ e, nkechi agụụ aka egbugo m n'obodo anyị nwunye m na-alụ alụ bụ ọ pụọ n'ụtụtụ nlata ya n'ime nderi ah, unu ama na ụfọdụ ga adị m ama mgbe nwunye m ji apụ na mgbe o ji alakpute n'ime abalị kama na m teta ụra n'ụtụtụ m hụzịa ọbụna o nwere ike ọbụna o dina n'anị m ma na ọ bata hmm. mana m ma-anọ n'iro na-echie na-eche ya na-eche ya na-eche ya ime nderi m ma-ahụ ya nlakpuo hmm. ebee ka ọ na-eje ebee ka ọ na-aga amaghanu m ihe nke a wee karịa m wee sị na ọ bụrụ na otu a ka e si alụ di na nwunye wee bịakwute nwanne nna m wee sị ka m kọọrọ ya o wee sị m laba na ihe mebu na ọ ya akpọzi unu ka unu bịa e kwukọọ o nwekwu ihe ọzọ ekwuchakwanụ m daalụ Chima, ya nugwu elu. mana ihe niile na-eme n'ụwa a bụ ọ na-adị mma a nụ n'aka nni a nụ n'aka ekpe a chịkọtazie ya mara nke bụ eziokwu nọ n'ime ya bụ anyị anụna ihe i kwuru hmm? ọ ga-adịkwana mma ka anyị nụ olu nwunye otoro ka efi na chikwu na di na nwunye ya nọ ebe a tụnye okpe emesịa omenala

nwaanyị ji ekwuru ihe bụ iwu ya kwuo ihe ọ na-eme n'ikwu nke ọ na-eme ọ bụrụ onye a sị na ọ na-eme oji mana na ọ na-eme ọcha kedu ihe na-ekwu ihe gara mgbe ọnọgwa na ya nwaanyị m ji ekwu ihe bụ uche uche kwuo ihe ọ na-eme nwoke ma anyị wee kpokọ n'obi nna gị ọ mụrụ ime ihe mara mma n'ụwa nwa a mụrụ n'ụlọ too n'ụlọ adazi ga fegharịa ka nnụnụ fegharịa ka nnụnụ ọ nọ zamfara ọ nọ nke a si ebe a lọta ọ bụrụzie omenala igbo apụtazie nwanne anyị nwoke kwuekwuekwuekwucha anyị si ọ lara gho nwa ya ngwa labazie ma ọ baghị nwa ya ọra ọ ihe okwu na-eme anyị agaghị anụ olu okay nsogbu adị ọ mụnwa ka ọ mara ihe o ji wee gba mbụ na akpọrọ m ụnụ ka ụnụ bata n'ime be m bịa soro dozie ihe nọ n'ime be m ọ na m akpọghị ụnụ ụnụ agaghị abịa ebe a tọba tọba tọba ọka ime n'ụwụ ọ dị m ka okwu ọ ga-anye m aga m edozinwu okwu a ya wụ Nneobi na Adazi labanụ chima soro ha ka m nwee ike gwa nwunye ya okwu ama m na m gwa ya okwu ihe ga-echenji

Eh, adazi biko unu ewekwena iwe a sịkwanụ m kwuo ihe nwanne nna m kwuru dịkwanụ mma hmm? eh, a sị m ka anyị laba eh, ka ọ dụọ ya ọdụ ekwenyere m na ọ dụọ ya ọdụ ọ dụọ ya ọdụ ọ ya aka ege ntị hapụrụ ya nwaanyị anyị alaba ka ọ dụọ ya ọdụ mba nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ nwa ha eji aha adọ ndọ nkụ nkụ dọọ m ma arapụ nya m nkụ nwaanyị ada enyo ka ọ mara ebe ihe jedebere onye onye isi ya akụ n'ala mana ị hapụrụ ya nwaanyị anyị ncha alaba o wee dụọ ya ọdụ kedu ọdụ ọ ya adụ ya ya karị nke ọ ya adụ ya n'ihu anyị ebe a ana anọ n'ihu ọ na-etiwe ụsụ mana o nwere ka ọ na-abụ karịa nọ n'ihu ọ na-etiwe ụsụ ọgụdụ nwere ebe ọ dị edo ebe ndị onweghị ugbo ndị nwaanyị nsị sị hapụ ya alakpuo na m onwe ezi kedụ isi na-akpọrọ m ebe a kedụ isi na-akpọrọ m ebe a kpọọ nkịta oku were okpiri chere ya isi oche a oche m bubutere ara gbachikwa unu ntị

nna gị ka i yiri ndị mmụọ rifere gị nne gị nwatakịrị ekweghị isi gbagara ntị kịta na-eje m ntutu ezigbo iwe ewe m gwa m eziokwu eti iro kọma ihe m chọrọ n'aka bụ eziokwu kọma na-adịrọ tupu m were aka m gbajie gị nnukwu anyị bụọ isi na ọ gị mere ofe chi n'ụtụtụ ị mara ihe mere ofe ị mara ihe mere ofe m ga-emerụ gị ahụ mma mma nwere aka gbajie gị n'ụlọ a ọ mụ ka ị na-agba ike ka enyi na-emezi ya bụ ejighị anya were ama ihe na-eme ihe niile m na-akụ atagharị m na-akụ atagharị gị n'ilo emeghị ihe o gosiri gị achọrọ m ịkwado gị mgbọrọgwụ na ezinụlọ a ka ị nwee ọnụ okwu hapụ nwanne m chinwe onye riri ihe nwanne ya ọwa osi ya bịaghachi ịgwa gị ụgwọ na otu anọ na mgbe mụ na nna gị dị na mma i nwee ọnụ okwu na-ekwu okwu dị mma na-emere ihe dị mma ebe onye kwuo okwu na-esi ya kpa ma ị na-ara mpụta kwadoro maka ihe m kwuru n'ogbe ahịa bụ ihe na-eme hmm? ka ị na-emezi ụdị omume a chọrọ m ka m gbadoro mgbọrọgwụ ọ ga-abụ ebe ọ wụ na ntichie ebe ọ wụ na ntichie ịgbadozie mgbọrọgwụ maka mụnwa nọ ebe a ugbu a n'ogbe anyị niile onye m sị chụọ nwunye ya ọ chụọ

na-esiwere m ofe tụtụkọsịa ihe niile m nwere n'ụlọ ị makwa na kemgbe ụkọ fuel a bịara o nwezi ihe mmadụ na-emeli m wee chịkọrọ ihe niile m nwere wee sibe ofe ofe enu ka m sichachara nwata a wee manye aka na ya chịkọrọ ma anụ ma azụ ma ngwongwo niile m ji esi ofe dị n'ime ofe wee taa ka m kupụ ofe kuru ofe m ga-eji wee rie nni ụtụtụ ofe wee na-akụrụ m band ndị nkụzi na-asụ igbo m na-agwa gị ya na-asụ pọtọpọtọ ụfụfụ mejuo n'elu ofe jugodi na ojimla na ndịrị ị fụgo ihe oke dịka ị na-ajụ m ma nwụ jide ekpechekọ m onye jere izu ohi ọ kụba ogene ya bụ onye ezigbo ohi ọwara atagụ na-akụrụ m akụ mgbịrịmgba ka m zuona ohi ka m zuo ohi ị bụkwa onye igbo emedi m mistake akọla dị m kitchen ya fọzie nke ya n'ofe ị ma ihe gị na nwa gị a na-eme n'obodo a ọ dị atụ ụnụ ụjọ nke taata ozi zọrọkwa gburugburu bịakwute m ebe m na-adụ nwa nwanne m ọdụ ihe niile m bu n'isi m chọrọ ka m wụpụ n'ebe nwaanyị a nọrọ mgbe ụfọdụ ahụghị na n'ọhịa kpọọ m ebe m ga-esi wee zakọta nke m ga-eti ya uchechi anyị ga-ahapụrụ gị na ibi nwa gị ahụ oke ọ ga na-agbagwo ngwongwo before anyị na-ama ihe ọ na-eme ọ daa mmadụ ibi ọ bụrụ nke mụnwa ka ị na-achọ ịkọ ya bụ ị na-agba n'egwu ijere nne gị bara gị ibi idiot ihe m na-achọ ịgwa ụnụ bụ ihe ị ga-eme wụ i sichaa ofe i kwe ya ọnya maka ọnya ọbụla manụ oke ga-ama nwa gị onye ndụmọdụ otu a ka i si enye ndụmọdụ niile ị na-enye n'obodo a onye ọbụla ndụmọdụ ọbụla i nyere a ga-enye ya enye ndụmọdụ ọbụla i nyere a ga-achọ ite ya otu a na-ekweta ya ka a marakwa maka ezigbo ndụmọdụ ka ị na-enye maka abịara m na be gị ọ bụrụ akọ a ka ị na-akọ ihe m na-akọ na-efe m efe na-agbarị m isi m agbarị ọ bụrụ ụdị okwu a ka ị na-ekwu ka ọ dị ka anyị lawara onwe anyị m gbapụrụ ekwe nsogbu na nwakwụsị ịtọ ọ gị butere m ebe a

ihe ọ wụ na m gwara Chima mme asị m gị m sị mmadụ chụọ nwunye ya na be anyị a ọ chụọ m sị ya na nwunye ya biri ha biri ihe ọzọkwa ahụ mee mmiri igote eme ihe enweghị e mana ihe nọ n'ime ahụ site ụbọchị ahụ nwanne m nwoke kpọrọ wube gosi m na m bịa lee gị anya n'ihu sị ọ wụ na mgbe anyị nọ n'okorobịa na ihe mere anyị ga-eme mana o mechakwa na ọ dabara m ịmana ihe ije ọnwụ ya ka ịbụ nwa ya niile ịma otu a mụ na gị na anyị na-eme ihe anyị na-eme ọ sịkwa chima jide mụ na gị n'aka chekem nwe ihe ọ ga-ekwu n'ụwa ka ọ ga-ekwu ebe ebe otoro nọ ya ebe otoro nọ ya ee enweghị ihe o nwere ike o nwudegodo mụ na gị chakacha mba akụkọ mechie ụlọ ọnwa anụ na ọ mụ na gị

ọrụ nya ka m gwa gị na ya na di ya na-enwe nsogbu chim na m gwa ụmụnna m na ụmụnna m ga-edoziri ha n'otu a ha na ha abịa gwa ya ahụ nne obi na-adazi ha niile nọbu ebe a anyị anwụchekwana na ụlọ anyị ga-ekwu ha wee mezie na-asị onye nke ya bụ onye nke nwekwazi ime ụlọ onye isi nke ime ụlọ a eh, ha wee kpebizie ka a dụtụ ya ọdụ tupu ya alawa and adụchakwara na m ya site n'ịgwakwa ya sị na nwaanyị na-anọ n'okpuru di ya Ehe. maka ọ bụrụ na nke i ji ị ga-edokwa ya ọfụma ndị ọzọ ewere dokwara gị maka ị fụrụ ụmụaka ndị a na-ete n'elu ete n'anya na-eyi traụza eyi ma mbe n'ukwu i dome nke gị pam, o fuo na ọ ihe m gwachara nna ọkwa ihe m gwara na ị nụgo n'ọdụ ndụmọdụ ọ nyere elu nwaanyị na-anọ n'okpuru nwoke ọ bụrụ chima kwuo nwa o kwue ofu i kwue kwulukwulukwulu ị ya na-erubeli ya isi na-eme ife ọ si gị mee ọ bụkwọ na di ya na-akpọka ọ bụkwakwa na ọ dịrọ atọ ụtọ mm, i welu ndidi i nweta ife ị chọ ịrapụkwa ọnụ ya ụgụlụ anala ya lacha ife a na-agwa ya mm. etu a esi wee gwa ya sikwa etu a wee na-eme ọ bụkwa ife isi kpaka kpaka kpaka enwekwa ụlọ ya abalị nnukwu ife ekwu nwere ije inwe otu a m si wee gwa gị okwu a si n'otu a mere mụ onwe m ma bụ kwa ị hụrụ otoro otoro nọgụ n'ukwu enwere ihe ọbụla na-eme na etu ọnwụ na-esi na ada mbube gị ahịa nnọọ i jere kamgbe ụtụtụ

elee ka i siri kwere ka otoro kpọrọ nwunye gị sị ka ya jee dụọ onye ọdụ ị makwa na e nwere ike isi na ndụmọdụ ahụ dụsa ezinụlọ ya dụsa sizie na ndụmọdụ ahụ dụọ ihe niile ndụsa ndụsa Anyị nụrụ mba akwụkwọ ịhụ ebe anyị na-aga ụzọ adịghị ya pụta aga n'ebe ahụ ee ị makwadụ ihe ị na-ekwu ị makwa na otoro na nna m bụ nwanne kamgbe nna m nwụọ enwe nna ọzọ nwee ọ otoro a bụ nna m nụnụ Eh? ị ma na mgbe m alụbe nwaanyị na ọ otoro a na-asị m chima lụọ nwaanyị chima lụọ nwaanyị ụbọsị m kpọ nwunye m a wee jee gosi ya Hey! ị hụ ụdị aṅụrị o nwe o nwegidere aṅụrị wee baa n'ime ụlọ bupụta nkwụ ha otu a dọba ya n'elu tebụl sị m anyị ṅụba nkwụ na na m chọtara ezigbo ihe Ha, mba ọdụcha ọkwa ịhụ ọdụcha nwunye m ọdụ tata nwunye m lata n'abalị a anyị ebi ọma bidokwa ka anyị si ebi chima ịma na ịma na otoro bụ nwanna di mba asị gị hapụ ihe ahụ gezie ntị nna m gwara m oge ọ sị m mụ zete nwaanyị zete nna di zere ego trailer rịa m enu mụ pịachasị aja ba ụmụ mụ baa ụlọ o nwe ihe ọzọ chọrọ ịjụ nye ebu ihe iyi gị ṅụọ n'ebe otoro nọ nye ya aṅụ iyi ma ṅụrụ iyi eke orie afọ nkwọ o nweghị ihe ọ ya-eme ị na-eme ka anya ihe mere na bụ ee nsogbu adịrọ otoro nwanne m ọ ka otoro dị ka nna m jeta ịnọkọta otoro ejere di na nwunye m ọ na-apụ ara

nna nna ha mara na mụ aka m adọ n'ife ha na-eme ife na-eme obodo anyị aga ana na ndị mmadụ anaghị akwụwazi okwu ọtọ kwuo ka ọ ya-adị mma di na nwunye na-enwe nsogbu ọ bụrụzi akpọta nwunye akpọta di ya wee na-ekpe ya ikpe n'ihu nwunye ya fefuru ya mee ada eme ya eme ị ma na Chima na nwunye ya nwere nghọtafie mm-hmm. nya ka anyị je ka anyị dozie ị fụrụ nwoke ndị oke akpọ otoro mm. ị fụrụ nne obi eh. afụrụ eze nne gị n'ọnụ taa ọ bụrụ na nwaanyị na-eji okwu ụdị okwu a ị bịa ebe ahụ sụka ị ga-eji na ịmakwa mmadụ na-aba ife ha kpere ebe ahụ nna nna anyị ha mara aka m adụ ha aka m dị ọcha adịba nọ n'ife pịtịpịtịpịtị o wee wụ na ndị a jere ebe ahụ wee nọ n'ihu kpọpụta chima kpọpụta nwunye ya na-ekpe ha ikpe ka a na-ekpe mgoro nwaanyị kazi njọ ọ bụ na nwoke a na-akpọ otoro ka ya dekwu n'obi ị makwa na ndị a nọ n'ihu ijeọma asị ije gịnụ wee na-ama chima ikpe n'ihu nwunye ya n'ikpe ma chima n'ihu ijeọma ikpe kpere ikpe kpere otu a ọ kpere ka e bizie ebi ka ọ ka ebighị ebi ọ masịkwa ihe chima mere o gịnị ka o mere amahọ abụrụ m ọrụ oyibo ebikaba nche anụ a sịkwa m onye ikpe mara sị makwa ya ya gịnị ka o mere m amaghọ emedinata mụ na nne obi otu ya nọ mgbe ọbụla kedu ife ọ ya-eme ha mama amaghọ ife e kpere ebe ahụ gba ọsọ ihe niile na-ekwu na-agba m ka moto na ntị mkpago ọ bụ na chima amara ikpe ka ọ na otoro na nne obi aghọta m ihe ị na-akọ oriakụ m ebe ọ ka ewe m iwe bụ na omenala anyị kemgbe nje enekwa m anya ọkwa ị fụrụ isi awọ ife ọ na-egosi wụ old age and experience ọ ife m mụtara amụtara dị ife afụgo m ife kemgbe m ji pụta n'obodo anyị anụbedo m nwoke na nwaanyị kwụrụ na-atụ onye tụọ ibe atụọ ife m chere a na-eme ya bụ kwucha ife a na-ekwu akpakọgodo ijeọma nwanne anyị nwoke ogodo na ọ mara ya anyị wee dụọ ya ọdụ ọ nabata ya were mee ife ya-abara ya uru wee na-ama ikpe n'ihu nwunye ya mma ka nụrụ bere ka mmadụ ife ikpe ya mụta na ọ ya butezi akpecha ha na maka ọgịnị Uche dị n'anya ikwu mana ịma nwa anyway, ama m akọwanwu. Hapụgodi Ọ ma na ịma n'okwu a. na

nwanne m nwaanyị anyị jekwa ọfụma nnọọ anyị jere nnọọ ọfụma obi dị m nnọọ mma n'ihe mere ebe a maka na e ruo nna anyị otoro sị m ngwanụ m kwuo ihe na-ese m wee kọba nnọọ wee bido nnọọ n'isi ihe niile ijeọma na-eme kọba kọba kọba kọba kọchacha o wee sị mma alatago nsị ya ee eh. o wee sị na ọ dị mma na a da-anụ ọnụ ofu onye ekpe ikpe ọ dị mma ka nwunye m bụ ijeọma kwuo ya kwuonụ ka ndị mmadụ nụ ka ha nụzie ihe a ọ na-eme m maka na ijeọma abụghị ya ọ na-egbu m egbu ebe a ozugbo ọ na-ekwu ihe a nna anyị adazi machalie ọ maka gịnị ka ijeọma ya-eji kwuo okwu nke nke nke nke ọzọ a na-ekwu nna anyị nna obi si ya babara ya mba sị ya na ọ maka o jere ugwu awụsa amazị omenala igbo e kwubeziri ị manụ ka nna anyị otoro si eme o wee sị mba na ọ bụghịzi ihe ọ tụrụ anya ka ọ hụ na ihe eme bụ na na adazi na nna obi ma mụ na onwe m na anyị bịa laba ka ya na ijeọma nọrọ ka ọ dụọ ijeọma ọdụ so ọ bụ otu a ka anyị si wee jee ka ọ dụọ ya ọdụ ị sị na ọ dụkwa m otu anatara hmm? ihe a bụrụ ihe ị chọrọ kpacha ebe a since ụtụtụ nne ikpe o nwere ihe ọjọọ dịkwa na otoro ọ bụghị nwanne nna anyị since ị gbara nọrọ n'ezi a ka anyị nọ nke since anyị gbara nọrọ n'obodo a ka anyị ji nne na nna mma since anyị gbara nọrọ mpa na mma dị ndụ o nwekwa mbọsị ị nụrụ na a kpọrọ mpa na mma ikpe mpa nọrọ mpa kwuo kwucha ọ nọdụ a sị mma binye ya kwuo nke o kwucha ọ nọdụ ka ọ bụ mpa pụta kwụrụ o kwucha a sị na ihe niile na-eme na-adịrọ mma a sị okay na anụgo mgbe nwaanyị baa n'azụ ụlọ gaa shibe nri mebe ihe ọ na-eme e mechaa ka a kpọọ ọgụ dị na ndị okenye anọrọ gbaa izu gbakọta izuzu amara ihe anyị emebanye nya bụ okwu agbachaa izu akpọzie mma sị nwaanyị bịa ọ bịazi asị ngwa nwaanyị nee ihe dị otu a na ihe dị otu a na ihe dị otu a di gị sị na ị na-eme ọ dịrọ mma kwụsị mkpọkụkụ na-echukwu ekwu bụ sị na ha nọ n'ihu nwaanyị ama di ikpe ọ bụrụ na ikpe mara gị sị ya ha nọ n'ihu nwunye gị ama gị ikpe na-ebụkwa na ndị nwara ikpe mara gị a ga-asị nwunye gị pụọ ga-asị ha nwunye gị ọ pụrụ

Otoro ọ dụchaana gị ọdụ ahụ ọ na-adụ ọ dụkwa m o ọ dụsigo m ife niile mm. ọ sị m na-eme ofuma mm. mụ na-eme nnọọ ofuma m emegbuzina chima ka m gwazie gị nke bụ eziokwu Otoro enweghị ihe ọ ga-emere gị karịa mụnwa mụnwa ana m ahazi ihe abịa n'obodo anwa gbara onye nke mbụ na-ahazi ihe n'anya nwaanyị ọbụla kwụrụ na line up eh? ebe sọrọ ya nya gaba o nweghị nsogbu anyị ga-eto ihe ọbụla i mere dị right ihe ọbụla i mere ihe sọrọ i mee nwe mgbe anyị ama gị ikpe n'ihu ihu ọgbọ ịghọtago nya ha laikiri gị nya ha chọrọ nke like ya ma otu ya m siri like ya ọ na-abụ ịmụọ mmụọ inweta ka obi m adịghị ihe agharị ọ dịka obi m o mere nghasa na onye onye na-alụghị n'ime ụlọ ya amaghị izi ajara ya eze a, mmadụ ya ekopụkwa ahụ. Ọ chịrị ma. Ai, anwụọla m anwụọ alaikiri m gị eziokwu Ọ dị mma, ọ nwanne Chima ka ị bụ, ị kwesịrị like. ee nwanne chima eziokwu ịma na mụ na gị na-ayị dị na mma na mmadụ ama nchọpụta ikpe ọbụla gị na chima nwere ọkwa ịma na anyị ya ekpe ya. m pụtara akwere gịnị mma akwere gịnị

unu anwaka anụ m ihe niile unu kpere unu anwaka na ikpe unu kpere nwanne m nwoke na ihe asọ onwe ya ekenere m unu ọfụma unu kpechara nnọọ ọfụma tinye jara n'ime ofuma ofuma ekpe agwaghị ihe mụnwa kwuru agwaghị ihe mụnwa chọrọ ka m gbuwe okwu niile agbowa m ka m gwa nwaanyị na ọ ya anọ n'okpuru di ya maka na ihe o kwesịrị na nwaanyị ya anọ n'okpuru di ya ihe na-ekwu kịta kwuru otu ahụ mgbe ahụ na-ekpe ikpe ahụ ihe a bụrụkwa ọ bụkwa ihe nche- m chere n'obi nwụsị bụla mba anyị mmụọ nọkọta eje na-ekpe ikpe azụ unu mmekwu okwu ure onye nke jere na-adụ ọdụ ka nnarị ajụsịa kedu ihe ọ dụtara n'ọdụ ihe ọ dụtara n'ọdụ ọ na-agakwa n'iru ọ nya ụnụ anwaka nnọọ ana m aga na nke nna anyị Otoro na nke nna anyị Otoro ka m na-aga kịta mana emechaa anyị afụ nsogbu adịrị ụnụ anwaka ei nekwanụ m anya o kee ụdị mmadụ dị ihe nke a Nkechi ọ gịnịkwanụ? Nne ya. Nne ya. Nne nke gị.

wee sị m bịa ka ọ dụọ m ọdụ wee sị m ka a ba n'ime wee wee sị m ka mụ na ya yịba ka e mekọba a sị m i nwee chance otu a i jide ndị kwefu ndị ụmụnne di gị ịgada ndị anyị gado nke aka ịghọ agada gbachiri ụzọ ihe ọbụla i kwuru a na-eme na ya family eziokwu ka m gwara gị anọkwana mmiri ka ncha baa gị anya o

kwuo na ihe a mara ya kama unu pụtasị gị na nwanne m nwoke ọ kpere ikpe nwanne m nwoke ọ kpepụ ya ekpe wanyị na unu mana ihe ahụ mara ya onye ikpe na-anya na ikpe ọ bụrụ na ihe mara onye ọwụ a taa onye ahụ ụta gwa sị ihe a na ọ na-eme ya emesi ya kwụsị ya mere nke ọma since mgbe eto na anaghị o nwebe mbọsị m fụrụ di na nwunye a kpọpụtara ha sị ha abụọ kpekọwa ikpe na e report nke nwoke kwuo ọ bụrụ na e neba anya na ya ọ bụrụ na ikpe mara nke nwaanyị a sị nke nwaanyị ngwa emezina ihe dị otu a from today na gị meme nke ọma ka udo wee chịa n'ezinụlọ nke a unu bịa sụọ ihe niile aja wuru ike n'ụdị eziokwu unu makwa na ya wụ nke nwaanyị na o- omume ya adịrọ mma nkechinyere isi ọ dịkwa gị mma ihe ị na-ekwu ugbu a ọ kwa okwu di na nwanyị ị lụgo alụ ma ọ fụzie na ị lụrụ a kpọnata gị nka ya alụ na ya na be nne gị na nna gị ka ị ga-anọ mara na a na-abụ nwoke kwucha nwaanyị kwuo nwoke kwucha nwaanyị kwuo ebe a na-ekpere ha ikpe nne na nna m anọ m n'ihu nne na nna m ha zụgide m m too afụ m ka ha si wee nụ nke ha and enwebeghị mgbe a kpọrọ ha ikpe sị ee nna m ọ kpee nne m ọ kpee na omume mma m adịrọ mma sị mma emesi ihe dị otu a oche njikwana nkechi kee ife kee ife na-eme ebe a daalụ ọ dị nna nna ya ọ dịrọ eh, na na nwanne m nwoke butere ha ikpe ebe a sị na ihe nwunye na-eme adịrọ mma kama anyị enebe anya na ya fụ that na ihe ahụ o kwuru na o nwere eziokwu a ma ka e si tackle ha ha wee sịzi nwanne nwoke ọ kpechaa ikpe ka nwunye ya ọ pụta ka ha kpee ọ kpee nke ya ka ha mazie onye ikpe mara since mgbe na ọ na-ana o nweghị mbọsị ị nụrụ di na nwunye na-ekpe ikpe ka ọ apụta nwoke kwuo nke ya e nenee ya then e nyochaa ya mara ma ihe ahụ o kwuru ọ eziokwu ọ bụrụ eziokwu a gwa nke nwaanyị sị ya, tata emesina ihe dị otu a megharịa ka udo chịa n'ezinụlọ gị nke a ha were eziokwu n'ụdị- n'ụdị ya ọdụ nna anyị kee ife kee ife na-eme ehe oputa panel ị pụtara na ka e wee n'ọnụ ka e tinye ọnụ ọ kwa ihe ị chọrọ ime ugbu ngwa ụla nkechinyere ọ na-adị m ka nwa a na-akpọ nkechi ọ na-ebughị isi ị gaghị amazi na nwaanyị na-anọkata gbaa ọsọ di chọọ di n'ala ya nkechinyere ngwa ụla ataghị gị ọ nwanne m nwoke buru ikpe ikpe abịa kpesara ụnụ onye a ka m ta because ọ bụrụ na ọ hapụrụ m ya ee m hazie nwaanyị ahụ m gosi otu e si anụ di ebe ọ kwadobeghị ịnụ di nya bịa bịa bịa ị ra nsị nke bụ anụ atụkwara egwu gị na ha alụghị di ha ata ahụ nke gị bụ ele odi na-agbawa ka utu ị na-eri nri

ọ sị kwụsị ị ga-akwụsị mụnwa na-alụ gị m sịzie gị gaba nwata dị ka ibi sị kwụsị ị ga-akwụsị nwa kpatọpụ na ihe o mere ọ dị mma na nwaanyị m na-alụ ala ka m si pụọ ya bụrụ ngwa nwasị ya kwụrụ ya kwụrụ

nne ah, nna kekwa ka ife mezi ma omi gị ji achụgharị gị apụgoro okwu nke ma ome ma ngwala nne dị ọtụtụ mụnwa hmm. ka ị na-eche nwa ife menụ nnọọ chima na anụ gị ee eh, chima na anụ m

bịa bịa bịa ka m gwa gị mba bịa oluze mgbe anyị ekwu ya mba bịa bịa ka m gwa gị bịa okulu oge na ala apụba nwa ga-agbapụ m afọ ee ka ihe ga-eme nwa ka ihe ga-eme nwa ọ ga-eme gị onye iro sị na m ga-anwụ wee agaghị m anwụ aga m adị ndụ wee kpere Chukwu

ọkwa n'ụlọ a nsogbu adịrọ ihe bụ ọdụ nna anyị dụọ gịnị ata m gị nsogbu adịrọ enweghị m okwu o enweghị m okwu na-akpọje nne gị ya ụdị ọsọ ihe a bụ ka e wee ghọrọ ya bụ ka ihe m ji wee bịakwute gị bụ na a bịa na ezi anyị a ọ naghị ha wee wụrụ ofu nna ee but na ọ gịnwa bụ onye na-ekwu eziokwu m fụrụ onye na-abụ ha kwudoro ihe ọjọọ nya ka m ji wee bịakwute gị sị ka nwa ka ụnụ si wee kpechaa ikpe ahụ ụnụ kpere wee sị na udo adịgo wanyị udo adịrọ

anụsịme aka nna ya dịkwa n'ikpe a ha kpere o kefu ihe a ha kpere ka ọ batara ebe a ka ọ nọ na ka ọ nọ ka ọ nọ na-ekwu okwu sị ya mgbapụta n'iru ihu ya sef adịrọ mma o wee na-akọ na ya amaghị ụdị ikpe otoro na nna obi na-ekpe ikpe aghụghọ ndị okenye arụrụ ala ihe ga-eme ị ga-ewere ya nwayọọ unu ga-ewetu obi enweghị ya mara ka esi eme ya n'obodo a ihe ihe ọ sọkwa ya bụrụ a ya eme ọ dị mma ị nụgo ya. o wetuo obi nna ya mara maka ya o a gwara nya na ife mere ebe ahụ bụ ka esi ekpe ikpe di na nwunye nna ya dazi nna ya dazi ọkwụnụ sị na ekpezighị ihe ahụ ogbonna gịnịkwa ọkwa ikpe a ka e kpechiri ọ na-asị m laba O- o- o- o- otoro nwanne m nwoke sị m bu ụzọ laba ka ọ dụọ ya ọdụ ọkwa ya ka m jebe ka m laruo nọrọ ọfụma na-eche ya ka ezigbote ọgaranya ka ọ ya-abụ ọ bata ka anyị bie ọma dịka nwunye di na nwunye si ebi ọkwa ihe ka emechara ọ bata ị ma egwu ọ na-agụrụ m em, nkechi kezi ude gwuo na-agụrụ m onye iro oche na m ga-anwụ ọ ọ na-agụrụ m unu sị m na ekpezigo ya bụ ikpe ihe njikwa ebe ka m gwa unu ihe ka m gwa gị ihe anụ adazi bụ ọ bụkwa maka ihe otoro kwuru ọ bụkwa maka ihe o kwuru ma ihe ndị nke ọzọ kwuru no mgbe nke na mgbe a na-ekpe ikpe ọ sọsọ gị bụ onye na-ekwu eziokwu sọsọ gị bụ onye hụrụ okwu a kwuo ka o si wee dị ya ka ndị si ka m gwa gị nkechi ngwa ka anyị laa ịpụzi otu a ya sị na nka m kwụziri ah, ah, wetu obi jebenụ mmesịa mma abịa anụgo m ihe i kwu hmm? bịakwa ahụ mma abịa wetu obi kedu ụdị di na nwunye dị ebe a biko nna anyị okwu di ọbụla ọ na-anụ maka ndị a na-ana nke fa dị iche

wee sị gị dụọ nwunye Chima ọdụ kezi ife eme Chima maka ọ na-adị mma adụọ nwaanyị ọdụ adụọ nwoke ọdụ udo wee nwee ike chịa na ezinụlọ a na ọ bụrụ adụsịa nwaanyị arapụ nwoke ọkwa maka ara nwoke na ara nwaanyị ke nke na-aka ebe ụgharị nna ya akakwa nkọwa nke a ma marụ ara nwaanyị a na-ekwe ngwọta a ka ga-abụ ọ bụrụ na ara na-ayị nwoke na-ayị nwaanyị ebu ụzọ gwọwagodu nke nwaanyị tupu nke nwoke ya ụmụnna m kpebiri sị m na m bugodu ụzọ dụọ nwunye chima ọdụ na nke chima ga-adụ chima ọdụ nwanne anyị nwoke ọ maka ọ lụrụ nwaanyị ya anyị ma omume ya ka m ji wee sị ka m dụọ ya mana ọ bịakwa nke bụ ezinye otu a na-esikwa adụ ọdụ ya adị mma bụ onye adụ onye onye adụ onye otu a m dụrụ onwe ya ugbu a adazi nwere ike dozie chi ejikọtazi ya ha biri n'udo ya bụ ihe mere nụ ya pụtara ya bụ ebe a ga-esesi ya gbara yarị ya pụtara ọkwa sị na onye ajụjụ adịrọ efu ụzọ mana kezi ife mee chima ji wee rapụ nwunye ya naba ọ rọ echelụzi ị dụsịa ya ọdụ fa naabọ yịlụ naba ọ rapụ nwunye ya n'ọfịa be chima ọ dị iche be m dịrị iche ka m jikere gị ya ihe ị chọrọ bụ nnọọ chima bịa nọrọ na be m anya chaa ka ụsụ m na-adụ nwunye ya ọdụ ajụjụ gị a nwekwere ka ọ dị ya bụ nnọọ ihe a bụ na m batara ugbua ị ga-esiri m nri m rie nri gị bịa ebe m na-achọ m na-ezuru ike bịa asa m ochi m ochi kwesịrị oke aka anọ m ebe m na-esi nri chegide ife ọ gba m yalị m wee sị nnọọ ka m bịakwa jụọ ka ị kọwalụ ya ọfụma mm, otu o si gba gị yalị gị yalịpụta sikwa otu ahụ gbarakwa yalị yalị ya kpuo

na chimo a dị n'afọ bụ di nọ n'ọdụ ka chi nwere nwaanyị na n'okpuru di ya ife ọ sị gị mee i mee ya maka na ọ bụrụ ịghọtara ife di na nwunye di gị ama agwa gị sị gị mee ife mana i mechaa ọ ga-adị gị njọ maka na ọdịmma gị na ya ka ọ na-achọ mana ọ bụ agwa gị okwu ị naghị ege ị na-enwe nsogbu na na-akpọ na na-atụnye ndị mmadụ mmadụ niile na-anụcha nwaanyị n'ogbe anyị a mmadụ ole ka ị nụ a na-eje ekpere ikpe na be ha maka na ifele na-eme na ibe na-ekwu maka ụnụ kezi ka nke ụnụ na-ahụ ya esi dị iche mgbe ọbụna a nọ n'ikpe mgbe ọ nọ n'ikpe emekwa di bụ ugwu nwaanyị ị na-asọpụrụ di gị na-ekwu ihe n'ọsụ na-eme ị fụ na ụnụ ama nwezi esemokwu ije mmadụ ka mmadụ ka o toro dụchakwa gị ọdụ niile ọsọ hapụ ka ọ dụzie gị ọdụ ị natakwa ba n'isi Eh? ife m chọ ịkọwara ụnụ na mụnwa ama mbịazi ebe ọzọ sị na ọ ka m bịa na-ege esemokwu sikwa esemokwu ya asị ọ bụ sọ ụnụwa bụ di na nwunye nọ n'obodo anyị a. di gwa gị ife i mee ọ ya bụ chi i nwere n'obodo a

a na-ekwu ihe a a na-echezọ iwe ka m weta mmanya ọkụ a m nwee ebe a ka anyị dọ na aka na aka na ntị aka na Ma- ma- a- a na-akọkwa n'akụkọ a ma ọ na-eme obi mmadụ apụọ na ya a sị ka m marakwazie nụ na n'ime ọ na-enye m ife maka na na ah, ndị Igbo si na

Nkechi bịa ebe a egwu aha atụ gị ọ mụwa ka ị kpọ Nkechi ka ị chọbụ ka m kpọgbo gị fọ so ị maghị na onye tọọ gị na ị ya na-asị ya anti ma ọ daa anti ehe anti kọm onye na-akpọ anti na-akwado onwe gị ugwu so ibie ibie egwu aha atụzi gị mụ na gị agbala ọgbọ kwa na ti gwara atụ m gụnwa ka m fụrụ gị na nwunye nwanne gị bụ na-aba mba tenụ m ga-apịla ezigbo ọkpọ defeated and defeat eme eh, na-asị ọ gị bụ the only Nkechi na village a si na mmanwụ ọ bụ nsogbu dị gị n'ime bịa o nwe ihe m ama agwa gị na onye nna agwa gị bịa o nwe ihe m ama agwa gị ka ndị bụkọ ụzọ jitise nne gị ndị chịcha mma gị ee eh? mbọsị ọbụla m fụ gị n'ụzọ m na-egbu gị ilu dade chem afọ mmadụ ọwụwụ obere isi na-emebi ka egwu aha atụzi gị egwu agọrọ gị n'ala obodo a ihe ahụ ihe m na-eme ịrụ mmanwụ nke chi ya eji egwu egwu m na-eme gị kewuchi ma gwachara nye okwu mfụna omepụtara ya na mmụọ ka o mesi wee dị na nwaanyị a na-eji nwayọọ esokwa nwaanyị a na-apa nwaanyị apa ka akwa a gwachara nye okwu ọ nabata nke bụ ijeọma na ịma na nke bụ ijeọma mm. a gwara nye okwu nke bụ na a gwadozielu nye okwu hei ọ matagodu na na ugwu nwaanyị bụ di ya na ife ọ na-afụ onwe ya na ọ maka na ọ maka na ọ maka bụ di ya mm. di ya hapụ ya taa ọ jọọ njọ echi ka ị gwasị Chima ị gwakwara ijeọma agwaghị ijeọma ife m jere enweghị isi onye ka m na-agwazi a gwachara nye okwu mana obi aṅụrị m ji na-anata n'aṅụrị wụ na ọ nabatara ya ma nwoke ma nwaanyị afọ juru m ime nnọọ ọfụma ekele dịrị nnọọ chukwu na ya nwa bụ ijeọma nabata okwu igwe maka ya nwa bụ nwunye di m ahụ hmm. mgbe ụfọdụ omume ya na-adị agba m yalị ka o si ekwu okwu ka o si aga ije ka o si eme omume mm, akwara nwunye di m ka a sị gị na omume ya pụrụ iche n'ime omume ndị nwunye di m ndị ọzọ n'ogbe ya ike ya nwa bụ ijeọma gwụkwa chineke mee ebere ka ọ nabata ya nnọọ n'ime obi ọfụma ka ọ daba ya n'obi ọfụma ọ ma nnọọ mma nwa ahụ dịkwa mma ngara mana ọ nya ife a na-ekwu ada etu mma anụ ogeri maka na e je ha na-achọ nwaanyị na-achọ nke mara mma ọ na-egbuke na-egbuke na-egbuke na-egbuke na-egbuke mgbe nụtara edowe n'ụlọ ọrị ntara ọha nwaanyị so na ahụ eji nwayọọ wee dimegidemedibe anyị wee ruo ya na nna anyị na-akọwazi na

mụ na ijeọma ka na-ekwu okwu love ana m agwa gị na anyị ji azụ gwọọ abacha anyị kụrikọrọ ihe niile anyị nwere n'abalị nye ebe anyị na-alụ ọgụ gịnị na-esekwanụ sọsọ ijeọma jee siere m nri ebe ọ bụ na nkechi nwanne m nwaanyị gabara ikwu nne m ọ gwụchakwa ihe na-ese ọ na ọ maghị esi nri ka ọ na nri adọrọ nri ọ ya-esi adọrọ agwasikwa m kwuo amaghị m ihe m ga-asa gị na nke a maka na ihe a bido mgbe m lụtara ya m na-eme na a ka lụta nwaanyị nwaanyị ọhụụ a na-akpana ya akpa nwanne m nwaanyị ijeọma na-esi nri ọ nwere ike ọnwa na-abụ otu ọnwa ọ bụrụ sọsọ ofu ugboro ka nkechi ya-enwe efe sie nri a ya-eri n'ụlọ ndị ọzọ bụ ọ pụọ ọ da-abata abata nwanne nna m bụ otoro ekwukatago kwukata kwukata ike ịdụ ọdụ agwụkwugo ya mụ nwa n'onwe m ihere na-emekwuzi m ije agwa ya ka ọ bịa dụọ ya ọdụ ọzọ adazi adazi bụ ọ bịagide gị ebe a bịagide ọ bịakwucha ijeọma asị ya anụgo m ihe na-ebe na na-ebe ike agwụgokwanụ m ọ kwa ya ka m sị ka m gwa gị ike gwụkwara onye anọghị n'ụlọ mgbede ọ nọrọ

o nwee onye hụtara m ijeọma ọ mụnwa ji aka m hụ ijeọma hụ ya ihe masị m m jekwuru ya na akparamagwa ya na omume m jekwuru ya kọwara ya sị na achọkwanụ m ịlụ ya ọ sị m na nsogbu adịghị na ọ likekwuru m wee kpọrọ ya kpọjere nwanne nna m bụ otoro ụbọchị anyị jere ọ kwa i sonụ wee jee e nwere ihe a na-eme n'isi nwaanyị meme ebe ebe ijeọma nọ ee ihe m na-ekwu bụ na di bụ ndidi ya ga-eji akpa ya dị di na nwunye bụ ngwugwu ihe onye kenetere ya na ya na-eme nna anyị nke a karịgo m ọ bụ na i nee anya na ezinụlọ a kịta bụ beri efu na nwunye nna gị nwere ike maa mma n'ihu mana omume ya abịa jọọ njọ ọ bụ na ihu ya jọọ njọ omume ya bụrụ salad ụfọdụ gbara ọrụ n'ire ụfọdụ gbaa ọrụ n'ukwu o nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere ike iji ire wee kwugide asịrị kwugide okwu five storey building eruo ala chineke ada awọcha mmadụ ihe ncha ọ gaghị enyechakwana mmadụ ihe ncha ijeọma ọ na-eketa ọ na-anọkwa n'ụlọ ọkwa m na-agwa unu dịka ma akpacham anya ekwu ọ pụọnụ n'ụtụtụ mgbe mgbe mgbe mgbe sọrọ ya ka o ji alata ime nderi ihe ọ ma bụ chi hụ ụtụtụ ọ ghụchaa ahụ techaa ọnụ ete pancake buru ntutu a na-adịka isi mmadụ ịtọ ya ga pụọ

maka na nwaanyị nyom ebe ihe ejedebere isi akụọ n'ala inyom ihe dị n'ezinụlọ i buru nwaanyị ụzọ nwụrụ mana aga m abụ onye izizi ya-ebu ụzọ lụgbuo nwunye m nwunye m ama nlụgbu m oha ma alụgbu ya ndị ọha na eze abịara m mgbarụ atụọrọ m ego ewere m lụrụ onye ọzọ Abogasi